ịma na sị ihe ọbụla i mere anyị ga-ekwu ya n'ọgbọ ịbịa nụrụ igbo tụrụ ya n'ilulu sị ọhịa ọbụla asọ nkata ya agharakwa ipu ero ee ee ihe ọbụla i mere anyị ga-ekwu ya n'ọgbọ ịbịa nụrụ igbo tụrụ ya n'ilulu sị ọhịa ọbụla asọ nkata ya hapụgakwa ipu ero nwanne m ime ama na ihe ọ bụla i kwuru na aga m ekwu ya n'ọgbọ ịbịa nụrụ igbo tụrụ ya n'ilu sị ọhịa ọbụla asọ nkata ya hapụgakwa ipu ero ogu m na-atụ eyi na ọfọ na meshie ọnụ gị meshie ọnụ kwuru kwuru calm down ọ gịnị ọ gịnị na-eme ihe okechukwu nwa ndị ụmụndugba ọwụnụ gba nkịtị aa chere site ike ikwu ntakwu imo ndị a na-emere ihe ọ sọrọ ha ị ga-ekwugbu onwe gị gị nọtụ gị ikwu gbatụ nkịtị o ịma na ahụ ihe chineke dị gị na ala enwedị ga-eme gịnị a na-ete a na-ekwu n'ọka hmm? mana ọhịa ọbụla asọ ekete ọhịa ọbụla asọ ekete ya epukwala ero maka o tee m na ụda awa okechukwu nwune nwune ịma ihe ọbụla m mene gị pụọ kwuo ya n'ezhi gara onye ọdọ na-ekwu ya nwune ọwụdị ashịrị ọwụ ihe m mere ka ikwu gị ọwụdị ashịrị ma ya wụrụ zhie na ọ gị la nwunye gị kparịga n'ụka ma nwa gị ụmụ gị nwune ekwesịrị e, e ili gị ọnụ mma maka na ọwụ mmadụ niile ka ha na di ha e, na-akpa nkata taa eh? anya bụ ọkọ ma orie anya bụ ọkọ ma orie ma nke onwe ma nke onwe o wee tibe mkpu na a ga-eri o nwanne mana ya bụ ihe na-awụ ajọ ihe ọkwa m kọrọ gị buru m kparịwa ma m kọrọ gị ga-ebu m eje ị ga-abanye m obi mara ihe m bu n'obi ka m kọrọ gị buru m kparị adịghị udo basiri ike nwune nwune ọwụ etu o si dịrị nga ọbụla m nọ ihe m na-eji ejishi ike dịka nwa ndị ụmụndugba m wụ ana m ejishi ike ka m ghara ime ihe m ga-anụ e kwuwe n'ezhi ya na-ewe m iwe hmm? m mekwa nke na-adị mma ekwutekwe ya adị m sị ọwụ ihe m mere agịdị m ewe iwe ọkwa ị na-aghọta onye m wụ ị na-aghọta ihe m na-ekwu ya mere ihe ọwụla i mere anyị ga-ekwu ya n'ọgbọ ị bịa nụrụ igbo tara ya n'ilu sọ ihe ọwụla asọ nkata ya gharakwa ipe eruo enwekwa ke m na-eme agịdị m ekwu ya n'ọgbọ ehe m mechie ọnụ m ma ọ gbasadị m ma ọ bụ na m die ya maka nna m ose enwere nna m ose aha ya wụ amara akọ ya amụta nwa kpọ ya obi dị ihe hmm? gị mara akọ ya dị ka mmadụ enwekwa ka ị ga-amara ihe wutesa gị wutesa gị wee gị iwe gị die ya ọwụ ihe eji sọ obi dị ihe amara akọ wụ aha obodo ma ihe ndị ma ihe obi dị ihe wụ owu nnọọ n'obodo ndị nwere echiche na-aza ụdị aha ahụ ndị nna m ose eji ha egwu egwu eh, ya wụrụ otu o siri mee biko nwa ndị ụmụ ndị igbo na-asị ọnụ udo dịrị ọnụ ndị enyi m ndị enyi m niile ana m ekele ọnụ na-ekele chi ọnụ ike chineke m nna m ga na-ebinye ọnụ na-akwado ọnụ na-eyi ọnụ aja n'ụkwụ n'ihe ọwụla ọnụ na-eme chukwu nna ga na-eti ihe ọwụla ọnụ tiri aka ọ ga na-arịrị ọnụ mma ọnụ ga-arị ndụ rie uru ụmụ ọnụ na ọzụzụ ọnụ zụrụ ụmụ ọnụ ọnụ ga-arị ndụ rie ya chineke ihe ọbụla ọnụ na-eme chineke ga na-ejite ndị iti gị aka ga na-enyere ọnụ aka otu ọ na-eshi enyere m aka o udo rịrị ọnụ ka m laa m nga m lakwuru nwunye m ụdị a m pụtaga enwere ihe o shigere ihe ọ- ee, ọ- ọ- ọtọ vu m ka nga m na m laruo na arị ihe mere nga a ka m ji nwayọọ kọọla ya mụ na ya akọọ arị onye mere m ihe ọjọọ taa m kọọla arị onye ji m kwu okwu ọjọọ ma ọ bụ onye m gụrụ okwu na nzukọ owedie ya emesa akọọ ya ahịa m laruo m gwa ya mụ na ya nọ kpaa ya akpa ya chịrị ya chịrị ya kịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrị then anyị kpasa anyị erie eri